anụ chị ụmụ anaghị agba ọsọ ele n'anya n'azụ ọ bụ ya mere na ọkụkọ chị ụmụ anaghị ehi n'elu ntị adịkwa oge Jude lụbatara Chioma na ezinụlọ ya nna Jude bụ PA Okeke ji obi ọcha ya niile nabata Chioma were nwunye nwa ya dịka nwa ya nwaanyị ihe ọ bụla na-aga ofuma o wee ru ka ọnwa abụọ gachara agwa Chioma ewee kwụrụ ọtọ gbanwee di ya bụ Jude nwetara ọrụ na mba na ngwụcha izu ụka ka ọ na-eji abatara ụlọ ọ pụọ ma ọ naghị ama ihe na-aga n'ezinụlọ ya Chioma malitere na-enwe ahụ ụfụ na mgbakasị ahụ n'ebe nna di ya nọ ọ dị ya ka ọ bụ ibu arụ PO Okeke enweghị nsogbu ọ naghịkwa na-achọ nsogbu kama ọ ga-ese ọ hapụrụ gị ka i rikọọ retired headmaster na-abụ o buru redio ya o jide mkpọ pụta na mbara ezi ekele onye ihu na onye azụ maka na ụzọ si na ama ya gafe ị gafe ha na ọ ga-akpọtụrụ gị mana agwa ọjọọ Chioma na-akpaso ya na ụjọ na-eti ya n'isi emezie uche maazị Okeke ana-apụ apụ agadi nwoke kwesịrị mkpakọrọ a na-ajafu ya uche ọ naghịzi eji ike apụta ezi maka ọ pụta nwunye nwa ya na-egwu ya anya o kele mmadụ ọ baara ya mba ọ malitezie nọwa n'ụlọ n'ime ụlọ ka ọ nọgidere wee daa arịrịa ihe chiọma na-eji enye ya nri bụ ma ọ kụọ elekere nke abụọ nke ehihie oge ụfọdụ o nye ya nke abalị oge ụfọdụ ọ gaghị enye ya Okeke richaa sị ya wetara ya ọgwụ ya chiọma mee ntị ka ọ bụ ọ nụghị ya PO Okeke ga-akpụrụ gaa ebe ọgwụ ya dị ga were ọgwụ otu ụbọchị ka chiọma mechara tii dowere ya PO Okeke n'isi akwa ya maazị okeke ebiliele ka o buru nri ụkwụ ya wee kpọọ tii ahụ wee wufuo ihe a wee fụọ chiọma o wee were iwe were bred ahụ o dewere ya kechie ya na naịlọn ga dowe ya o nyeghị nna di ya nri mkpụrụ ụbọchị abụọ ọ na-abụ Jude bata chiọma eme ka ihe niile ọ dị mma o mee ka ọ ga-aga ebe nna ya nọ chiọma esoro ya n'azụ PO Okeke chọọ ka ọ gwa Jude ihe na-eme o lee anya hụ chiọma ọ gba nkịtị a jụọ ya ka ihe si aga ọ sị ọ dị mma chiọma nọdụ na-egwughasị ya anya mana ndị agbata obi mechara kọọrọ Jude ihe na-eme n'ezinụlọ na nke ha hụpetara Jude akpọọ Chioma otu ụbọchị wee jụwa ya ka ọ bụ eziokwu Chioma ana-ajụ ya ka ụdị ajụjụ ọ na-ajụ ya ihe a ka ọ bụ nna ya ka ọ lụrụ nwaanyị dowere ọ bụrụ na ọ gwara ya etu a ka alụmdi na nwunye ya ga-adị na ya agaghị ekwedị ya ma ncha na ọtụtụ ndị na-abịara ya di oge ọ bịara ma ịhụnanya ka o ji wee bịa ọ bịazie hapụrụ ya nna ya Jude na-agba mbọ ka ọ kọwara ya na nna ya adịbughị etu a na ọ bụ arịrịa dakwasịrị ya mana Chioma achọghị ịma na-asị na ya abịaghị ilekwa onye ọrịa Jude ekutuo Chioma echefuo na ọmụ nkwụ ji emecha ghọrọ igu ezigbo ahụ mechara daa PO Okeke nwa ya nwoke anara liv buga ya ụlọ ọgwụ lezie ya anya mana ọ maghị na ọnwụ bịara P.O. Okeke mechaa laa ọnwa isii e ji kwachaa P.O. Okeke nne Chioma adaa strok Chioma ala ụlọ kpọrọ nne ya kpọbata na be di ya malite leziwe ya anya mewere ya ihe ahụ ọ na-emere nna di ya ahụ nne ya akarịa ọ kpọwa di ya n'ekwentị ya bịa nye aka ka e buga ya n'ụlọ ọgwụ di ya asakwa ihe ahụ ọ sara ya n'oge nke nna ya na ọ gwaghị ya na etu a ka ọ ga-adị na ọ bịaghị ilekwa onye ọrịa na ya bụ ibu dịrị ya chiọma etinwe ya nwa di ya sị ya biko ya gbaghara ihe niile bere n'abalị ka ọ ghọọ anwụnta na ugbu a ka nya nwa Jude emechacha echiche mmadụ bịa kpọrọ ọgọ ya nwaanyị kpọga ụlọ ọgwụ chiọma ewere si mgbe ahụ wee mara na ọ bụghị mmadụ na-eji aka ya asị arịrịa bịa na onye ji ahụ nwere ike arịrịa dị anya na o nweghị onye na-eji aka ya akpọ arịrịa oku na arịrịa na-abịara onwe ya o wee si etu a wee gbanwee agwa ya gee m ntị enweghị onye na-eji aka sị ka arịrịa dakwasị ya onye ahụ ị hụrụ n'ala nka gwa gị oge o kere ike ị nwere ike ịsị na ọ bụ asị maka ọ na-abụ e lema agadi nwaanyị anya n'ọnụ dịka ọ bụ na o jighị ya wee ṅụọ ara ọ bụrụ na i lelekpọọ onye ọrịa ma ọ bụ onye okenye a kpasoro ya ajọ agwa maka ihe ụfọdụ ị hụrụ ọ na-eme o jighị anya ya aja furu ya uche ihe ị kwesịrị ịna-eme ha n'oge ahụ bụ mkpakọrọ nke a bụ ngozi ọ kwa onye fere okenye ka okenye na-erute onye fee okenye ọ kaa isi awọ ihe ahụ ị na-emere ya abụghị n'efu ị ga-enwetacha ụgwọ ọrụ ya maka na ọrụ niile nwechara ụgwọ ma ọrụ ọma ma ọrụ ọjọọ ntị adịkwa na gazie